Tá mé chomh múscailte agus mé ag déanamh seo, is níl muid ag déanamh taifead ar na rudaí luath ar maidin sa dóigh go bhfuil muid in ann a bheith uilig le chéile. Tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhghleacaithe le mo chuid cairde ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Mhór. Áine, caidé mar atá tú? An dtig liom just a rá ní comórtas atá ann faoi cén duine atá an méid is mó fuinniú acu ar maidin mar ní dóigh liom go mbainfinn é inniu to be honest. Tá No. James ag éirí muid a tharraingt amach as an leabaidh luath, mar gheall ar Mhm. gur bhí seisean ag an gym ar maidin, I mean, ugh, what a loser. No. Eh, leis Well, an it- taifead seo a dhéanamh. yeah, definitely there, ó, comórtas ann, I don't think go mbeidh an bua agatsa, Áine, da- faoi faoi fuinneamh. Eh, bhuel, ag caint faoi daoine, eh, bíonn ag tarraingt daoine amach as leabaidh, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta, James, caidé mar atá tú?
Go maith, iontach, agus dá mbeadh comórtas ann I think I might have grutam, so that, that's, that's a plus, you know, tá mé th'éis bheith bailithe ag an gym ó half six ar maidin, tá eh, an trainer a bhí ag an gym, em, d'imigh sé dhá bhliain ó shoin ach tá sé back anois arís le ranganna crossfit, so it's all go baby! Ag fáil fit chun dul go Toronto i gceann míosa, Agus yeah, nuair atá an eagrán seo amuigh, beidh mé ag tosú mo stint an deireadh seachtaine seo of ceann de na cluichí a bheas ann, amach as trí chinn i trí lá. So, beidh sé sin an-deas. Ach chun mé féin a rewardáil, tá mé ag gabhail péire buataisí peile nua a cheannacht a mbeidh really costasach, agus níl mé ag iarraidh an costas sin a discloseáil.

OK, so, má iarraim ort an cineál bróig atá ann, OK.
ionas go bhfuil daoine ag dul Google a dhéanamh. Literally, tá sé literally oscailte agam ar an chéad screen eile. Beidh mé immediately like, just mar shampla, if you had to describe the bróg, ní. OK, so tá mé ag gabháil backstory a thabhairt, right? OK, go on.

a bhí a bhí a bhí seit ag achan rud. Tá siad chomh iconic like tá siad chomh cool oh man tá siad cool man so an an an cineál an reasoning atá mé ag gabháil a rá ná go bhfuil mé ag gabháil ag imirt tournament in Toronto so I might as well splash out ar cuid atá really cool agus ar an television agus gach rud so yeah. Imreoidh tú níos fearr leo.

so the Irmid actually the pre-order on because they ran out of stock so um, mm. yeah so oh you can you, you can personalize them who did the anime who yeah yeah Nima got any of that I'm not that much coward um James Dan coward I'm not that much of a um

Tá Féile na Gealaí just inné a bheith buaite linn. Yeah, tá sé seolta tinn anseo, I think. Yeah, I think, yeah, I think we're so good vasta. Um, so we feel like, ah! Bloody hell, James! yeah.
It was like that, the grammar for your vision now. You were branded as the flights,

Féile na Gealaí i mbliana. Tháinig sé, bhí sé buailte linn. Seo ár dtríú uair ag dul le chéile. Which is madness go bhfuil sin an méid uaireantaí. Cad ar cheap sibh? Ar bhain sibh sult as an chraic?

Oh, Huartan. Buaicphointe ollmhór de mo dheireadh seachtaine, Huartan.
Tá siad fucking unreal. Oh my god, agus an slua a thug siad ag an stáitse nuair a smaoitíonn tú ar an t-am den tráthnóna, you know, ní raibh sé chomh deireanach sin agus fós bhí achan duine sa láthair campála istigh ansin. Bhí sé dochreidte. All being like. Oh my god, bhí na mascannaí orthu agus an péint ar na cailíní, bhí siad ag déanamh like na sort of rituals agus oh bhí sé just, Blasta! Absolutely blasta! Agus bhí Chef's kiss. Jiggy, Jiggy ansin ar an stáitse ina dhiaidh an oíche sin agus bhí siadsan iontach maith chomh maith Mhm. Eoghan Ó Ceannabháin ag canadh agus fiú The Bonny Men oíche Dé hAoine tháinig Caitríona Ní Cheannabháin amach ar an stáitse, canadh Mhm. ar an tsean-nós agus bhí sé just draíochta. I think just go raibh an ceol ar chaighdeán galanta i mbliana. Agus bhí Joy Dunlop ansin ag canadh Yes. Amhráin na hAlbana.
Bhí Mhm. just Deireadh seachtaine an-bhlasta de cheol ann, sílim féin. Yeah, bhí sé go maith gur chlear mise an aer léithi sin because an uair dheiridh a chas mise léi was ag an Oireachtas. Oh yes, sorry. Oh le Joy, yeah. Yeah, so bhí sí ag caint liom ag an Oireachtas agus obviously is Gaelic a bhí sí ag labhairt ach ní raibh a fhios a'msa go Gaelic atá aici. So bhí sí ag caint liom agus so bhí mise ag súil le Gaeilge Yeah.
agus bhí sí ag caint liom agus bhí mé cineál ag rá ok ceapaim go b'in Gaeilge ach ní haon rud í a chlois mé go dtí seo. So cheap mise nuair a bhí sí ag caint liom Bhí strainc mór aisteach ar mo straois. Mar cheap mise go raibh mise ag fáil stróc nuair a bhí mé ag caint léi. Bhí James ag bolú tósta dóite. Bhí mé.
Left side. Bhí mé, is, look, like, ní raibh, ní, cheap mé go raibh mé stuama go dtí sin ach shuigh mé síos is thosaigh sí ag caint liom is dúirt mé, look,

Balance a chéile. Just ar itear díreach ar an méid, déanann fiche piontaí an méid dochair céanna is a dhéanann an sláinte atá ag aon açaí bowl amháin. Sin an hangover cure is mó. An bhfacaidh sibh an sort highlights reel a rinne mé ón deireadh seachtaine? Ach níor thug mé faoi deara an méid sort nóiméintí iconic a bhí ag James i rith an deireadh seachtaine like bhí bhí rudaí ar mo camera nach raibh a fhios agam go raibh istigh ann like mm. uh, físeán de James ag amharc isteach i mo camera ag rá Have you seen the B movie? Or do you know the B movie? yeah, i lár ceolchoirm. yeah, le spéaclaí gréine air agus I don't know, Benson.

B.
Rizzington. Gra, gra, beach goes around like buzz, Barry B goes like rizzzzzzz. Caidé eile a bhí ann, oh yeah, James um sa mála codlata a dinnéar, bhí sé chun, bhí sé chun dul as a coffee agus as acai bowl a fháil sa mála codlata ach níor éirigh leis dul thar na sreangannaí de na pubaill eile.

and then just feicim James ag dul thart like he's being eaten alive by a sleeping bag and. Yeah, rinne mé an sort executive decision um an fhuaim a fhágáil istigh gan ceol a chur leis just cos mar go shíl mé go raibh an rud sort of chomh horgánach agus um James in his in his element, in his. If you like, if you like na físeáin chuir tú suas ehm nach bhfuil mé le feiceáil ann, tá mé fós le cloisteáil sa background ag rá rud inteacht really stupid like. Oh really?
Yeah, so an ceann atá tú ag úsáid an gloine deas fuair tú uaidh Pauline ehm. Yeah. An, yeah, tá mé ag rá rud inteacht sa background leis an bhriseadh like, tá mé mo ghlór a chloisteáil agus agus tá's am an tráth de lá a bhí ansin it was thart ar a dó a chlog sa lá sa Satharn agus sin an t-am a bhí mé cineál

their element like bhí an ceann eile was like istigh in like ceann de na pub pubanna really like tourists like touristy i lár Baile Átha Cliath agus bhí seo obviously i lár i measc na nGael. Bhuail mise le fear i rith na seachtaine agus dúirt sé go bhfuair sé Super Céilí fa choinne afters a bhainis. Yeah. I was like that is The best idea a chuala mé ariamh. Chuala mé faoi cúpla duine atá sin déanta acu.
Like 100% beidh mé ag fáil iad sin nó grúpa cosúil leo le sin a dhéanamh because I mean an craic a bheadh ag achan duine. Ó beidh sé class, beidh sé class.
Yeah. No, bhí bhí Bradán Feasa, bhí Bradán Feasa go maith ach.
Ó. Very, very disappointed. Ó?
leis an pionta Guinness. I know, I know.
No! James! I know go d'ordaigh mé é ag a dó a chlog ar maidin. I know. I know gurb in an t-am. I know gurb in an time stamp. But No. fós. But fós. It has to be consistent. Mothaím nach bhfacaigh muid thú sa Bhradán Feasa, James. Raibh tú istigh sa tseomra tosaigh?
Bhí mise, bhí mise sa cúl agus sa back ó an am ar fad Dé hAoine.

Féidir liom just seo a rá. Cillian ag Féile na Gealaí, in his element. Bhí sé chomh up don chraic an t-am ar fad. D'aon duine nach bhfuil fhios acu, and I'd feel weird má tá tú just ag tosú leis an eagrán seo as your first episode of the Seansálaithe, but muna bhfuil fhios agat, boyfriend Ghráinne, níl Gaeilge aige but tá sé ag foghlaim agus tháinig sé chuig Féile na Gealaí, literally trial by fire ar a lár an rud, agus bhí sé ag déanamh iarracht an t-am ar fad, bhí literally déarfadh sé achan rud i nGaeilge ar dtús b'fhearr, like to the best of my. Bhí níos mó aige ná thug mé faoi deara, agus bhí níos mó just sort abairtí nádúrtha aige ag teacht, like nach raibh air smaoitiú air sula dúirt sé iad. Now déarfainn gur dúirt sé féin gur chuidigh sé cúpla deoch a bheith aige, like hundred percent, just dúirt sé, just mhothaigh sé go raibh níos mó muinín aige an méid a bhí aige a úsáid, but just bhí ionadh orm nuair a bhí duine éigin ag labhairt i nGaeilge leis go raibh sé ábalta freagra a thabhairt go nádúrtha go tapaidh. So obviously tá níos mó aige ná a thug mise faoi deara, so caithfidh mise anois iarracht a dhéanamh Gaeilge a labhairt leis nuair atá muid linn fhéin. Yeah.
Beidh sin aisteach mar gheall ar go labhrann muid Béarla i gcónaí lena chéile but. Sin an rud, like nuair a buaileann tú le duine, tá like Tá like staidéar déanta ag daoine ar seo where it's like an céad teanga a labhrann tú le duine, tá sé an-doiligh ansin dul chuig teanga eile. Like Yeah. mothaímse aisteach nuair a buail muidinne le duine nach bhfuil Gaeilge acu agus déanann muidinne iarracht a labhairt i mBéarla os ár gcomhair- os a Tágann sé gcomhair. mhaith like mícheart. Yeah, just mothaím like ugh, like ní- like, ní- ní- ní- ní maith liom seo like ar chor ar bith. But so Yeah. tuigim sin like that this is literally Is é sin- is sin just mo shaol.
Is é ag iarraidh déanamh iarracht labhairt i mBéarla le daoine. Yeah, I guess.
Like, nuair bhí, cuimhin leat do bhreithlá Hugh, bhí muid i do theach agus bhí muid ag caint uh, i nGaeilge and then, so bhí do chuid cairde uh, do chairde tí ann. Mm -hmm. Agus bhí muid, ansin thosaigh mé ag labhairt Béarla, agus bhí mé just ag feeláil chomh thick is mé ag labhairt Béarla. Like, bhí mo chanúint

Labhrann an bheirt againn exactly mar a chéile. Deirtear i gcónaí, James, gurb é mise agus tusa Dylan, Dylan agus Cole Sprouse na nGael. Deirtear é.
That's, sin é exactly.
Muid ag an Oireachtas is like Suite Life.

bainistíocht an Oireachtais or bainistíocht an Gleneagle being like Mr Moseby like just tabhairt amach.
Ok, ok. Buaicphointe Féile na Gealaí. Hugh, go on. Oh, ceist mhaith. Tá mise an-chlaonta agus mé ag dul a rá Joe Jack Attack cos it's cos daoine as Dún na nGall daoine as Dún na nGall ag seinm ceol traidisiúnta going absolutely ham ar na fidil yeah I think gurb é sin an I think domh féin anyway that was like an part just de de Féile na Gealaí a bhain mé an méid is mó sult as. Do you know what actually i mbliana seo like mad weird take ar dtús anyway. Ní raibh mé like really ag éisteacht leis an leis an ceol like ar an Aoine which is weird. Bhí mé like Níl a fhios leat. But you well do you know do you know do you know an rud a bhí ann? I think i mbliana ní fhaca mé I for some reason like an méid daoine a bhí ann nach bhfaca mé le fada an lae. So bhí mise just like ag Yeah. ca- bhí mise just ag siúl thart agus ag you know ag baint Yeah. sult as an craic le daoine and then eh suddenly then bhí like bhí ní heart and I was like wait hold on a second bhí like I think gur ceachar mar siúil anseo like like yeah second on um agus so yeah so so ní le kind of kind of not kind of mar because obviously bhí ma i can hanna gus bhí crackar dóigen um but yeah then a Jeremy like can call then yeah definitely Joe Jack attack sa brad an fasa sin daoine ag me ha gurí casú ag after dohaine goáid oh yeah yeah yeah yeah James, buaicphointe?
Amm. Either ag fáil amach gurb é purple mo dath, apparently. Mise sin ná ag pointe amháin. Dúirt tusa dúirt Cúnla, dúirt go leor daoine liom, is ní raibh orm ach t-shirt is bhí siad uilig ag rá, Tá tú ag breathnú really different, is bhí mé like, I don't know cén fáth.

And tusa ag caitheamh like an leather jacket sin agus na sunglasses ag na yeah. Réaltaí air yeah yeah. Literally I think it just chuaigh mé timpeall an slua agus ghoid mé píosa éadaí uaidh gach duine a bhí timpeall orm agus just chaith mé orm féin é agus yeah bhí siad ag iarraidh pictiúr so sin ceann de na buaicphointí a bhí ann yeah.

but tá ehm guess bíonn ag obair ar an nuachtán agus chuaigh mé isteach whatever it was all good agus bhí muid ag caint faoi breithlá because an t-am deireanach a bhí mé sa tíón was ehm mo bhreithlá agus dúirt sí bhí an breithlá I was like oh yeah bhí sé really deas ehm agus dúirt sí oh yeah agus chuir mé ceist uirthi cén uair a bhí breithlá s'aici agus dúirt sí oh bhí sé mí Aibreán I was like alright cool agus dúirt sí oh bhí mé 22 and I was like oh my god sin crazy like cheap mé go raibh tú ehm níos sine agus dúirt sí oh wow cén aois tusa Agus dúirt mise, Ó, tá mé 27 Am nuair a dheirimse that this woman screamed sular chuaigh muid beo ar an aer, You're twenty seven! Agus mise ag ól tae like os comhair like an fucking machine ollmhór seo le bheith ag craoladh whatever and I nearly Like, chóir a bheith chaith mé é ar fad ar an machine. An compliment é sin? Mar shíl sí go raibh tú níos óige ná atá.
Cheap sí, cheap sí go raibh mé 24.
Ó, álainn. Yeah, dúirt cúpla duine sin liom actually an tseachtain seo thart nuair a bhí mé ag rá go raibh mé 27 and they were like no tá tú 24 nó like 25. Tá baby face agat.
And I think fosta bhí mé ag rá seo le ceann de mo chairde, I was like, I think it's mar gheall go mbíonn muid ag déanamh like TikToks and it's not cringe. Like I think like nuair a smaoiníonn tú ar like daoine atá chóir a bheith 30 ar TikTok sometimes it's not the best of content. Um, whereas téann sa, you know, I'd say really I think tá muid níos nua-aimseartha.

like skip a mad job so he basically like but she literally who she BR in there and she was like come on child listen north and I pre I pressed the wrong button and then it just played like the sport sound and stuff or whatever like okay well I'm just gonna end in sport I guess and mission like you see like as a core being like Like, I've fucked it, I've, I've really, um, I've made, I've made a mess. So bhí sí, bhí sí á choinneáil óg, that's it. Yeah, exactly. Cosúil le mo fhoireann peile faoi láthair, bhí mise mar an darna duine is sine ar mo foireann peile ar an cluiche deiridh a d'imir mé. Oh my God. Yeah, they're keeping me young or I'm feeling old agus níl mo moisturiser ag obair chomh maith is tá do cheann Hugh. Tá daoine ag feiceáil mise ar an bpáirc is it's like that is a that is a 28 year old lad. SPF achan uile lá. Oh, bíonn mé.

Is dóigh liom ag amharc ar mo phairtnéir ag aimsiú grá don teanga. Bú!
Bú! Bú! Tá muid i ngrá! It was a, listen, it was ag ól amach as, it was ag ól amach as cupaí nua Póilín and getting absolutely blasted. Sin an buaicphointe a bhí agatsa. I mean, talk about genius marketing, caithfidh muid é thabhairt do Phóilín. Plug beag do Mora Duit. Na málaí, na tote bags agus na cupáin sin is na caipíní. Smaoineamh iontach é sin a thabhairt ag féile do Ghaeilgeoirí. Sílim go gcaithfidh tú an Pagan Rave a rá. Ní raibh rud ar bith mar sin riamh feicthe agam i mo shaol. Bhí sé, bhí achan duine chomh, I think, loose chomh maith. It's just really ag ligint don duine, bhí sé really cosúil le bheith ag féile págánach like. Bhí achan duine ag damhsa ar bhealach nach bhfaca mé iad riamh ag damhsa do you know is cosúil le nach raibh cnámh ar bith fágtha sa chorp. Thaitin sin an oiread sin liom. Tá Huartan just iontach. Ba bhreá liom iad a fheiceáil arís definitely. So sin definitely mo bhuaicphointe. Bíonn ceann thíos sa Daingean go rialta, nach mbíonn? Bíonn ceann like a proper pagan rave. Féile na Bealtaine, no? B'fhéidir Féile na Bealtaine, Tom. Bhí an bhliain seo againn. Bíonn cuma class air achan am a fheicim é. Yeah, it is Féile na Bealtaine. Well, I think bhí sé ar siúl ag Féile na Bealtaine but I think go mbíonn sé ar siúl amantaí eile um i rith na bliana. But bíonn cuma class air achan am.
Sílim chomh maith gur gá dúinn buíochas a ghabháil le Edel agus Hannah Rua agus tá mé cinnte go ndearna Caoimhe go leor oibre cé nach raibh sí ann i mbliana um so achan duine Bhí bainte le Féile na Gealaí, rinne sibh jab just dochreidte i mbliana. I will say, bhí fáth fairly maith ag Caoimhe cén fáth nach raibh sí, bhí, I know, we all didn't like. agus comhghairdeas with the new happily married couple leis le le deirfiúr de chuid Chaoimhe, tá deirfiúr le, bhí muid ar fad ar scoil le chéile. Fiú an t-ealaín is achan rud an deireadh seachtaine seo, ar, yeah, bhí, bhí cut out álainn de Rónán leis an dorn san aer, bhí, stuff deas fán Phalaistín, bhí, bhí just an péinteáil is an, an iarracht a chuaigh isteach sa chuma den fhéile, bhí sé álainn i mbliana, so ba cheart dóibh a bheith an-bhródúil astu féin. And bhí an comedy iontach maith istigh sa phuball sin a bhí istigh le, le Tadhg Hickey agus le, oh, agus cé eile a bhí, wait, I'm just checking my notes here, cé eile a bhí ag déanamh gig ansin an deireadh seachtaine seo?
But imagine cé chomh mór is bheas rudaí an chéad bhliain eile nuair a bheas Comórtas Peil na Gaeltachta seachtain roimhe and then an an fhéile díreach tar éis. That's gonna be Honestly, is fiú dúinn just fanacht thíos ansin don tseachtain. Literally sin an rud a bhí mé le rá. I was Yeah. like, and I was like, and bhfuil muid just chun an árasán uh, a chur i gcíos anois, like, will we just, Yeah. and then just fanfaidh muid thíos Slap i the Ráth Chairn. Shacks and Cyrano Bert, let's do it.

Basically bhí tú cén fáth a bhfuil an grip seo agad ar an rud agus cén fáth a bhfuil tú chomh stiff whatever and I was like I níl a fhios agam I don't know what I'm doing I'm literally i mo shaol iomlán níl seo déanta agam riamh. Tá díomá orm nó nár tháinig James amach leis an sliotar a bhualadh.
Well bhí muid ag ciceáil an liathróid beag thart. agus bhí you were having a great free time umm but umm bhí ach amháin sin umm ní raibh tú really ag ag pocáil thart but I would say nach raibh mise ag pocáil thart though but that's more of a that's more of a skill issue than a than a gan a bheith ansin. Féile na Gealaí 2025 tiocfaidh tú ar ais agus beidh sé just dochreidte ag an iomáint agus ag an bpeil.

Like, caithfidh, this is going to sound like, oh, like, you know, like abandonment issues agam or whatever, but like, níl, níl aon rud mór Gaelach anois idir seo agus an Oireachtas. I And I'm know. like, and I'm, but seo an rud, I'm like, caithfidh muid, ru- caithfidh muid imeacht a bheith againn, caithfidh muid rud éicint a dhéanamh. I'm already getting the cravings, like, le bheith i measc na Gael arís. And it's only been like, a, like, like, coicís. I'm already like, I'm just really ag iarraidh a bheith. Just, just, just a bit of jiggy. That's not another way to yell her. Sílim go- sílim go mbeidh ar an féile eile agam, guys. Feicfidh tú roinnt daoine ag Electric Picnic go na Gaeil a bhíonns ann. Yeah.
Well, it's not to say, I know it's ní aon rud céanna, but you get a little taster, like. little blaisín. a little appetizer agus sin coinníonn sé sin coinníonn sé sin do bhoilgín lán go dtí'n Oireachtas, you know. Ah, ní choinníonn sé do do bhoilgín Gaeilge lán go fada sin, an iomarca Béarlóirí thart. Yeah, like an lad sin as as Contae an Chláir that was just floating around. Hey! Enough! oh my god. Tá mé ag magadh though. But I think, do you know what? I think go raibh bliain sách chill againn i mbliana, I think. Just i gcomparáid le anuraidh, I think it wasn't. B'fhéidir go mise just cos bhí mise ag caint shite an t-am ar fad

But not out of devilment, sin an rud. No, no, no, no.
But not out of devilment. Of course not.
No, But, obviously but I... not.
Tá mé just ag éisteacht le um uh Lewis Capaldi faoi láthair. Oh Jesus.
Heavenly kind of state of mind, so just just chum mo peacaí amhaith uaim fhéin. Jesus Christ.
No, in fair, no, bhí sé chill, but I tell you one thing, má tá sibh ag dul go dtí féile arís, ná cuir message a bhfuil cineál cryptic ag buachaill cara éinne a bhfuil do air mattress aige By accident dúirt mé yes and no agus sin, chodail mé an tseachtain, an deireadh seachtaine ar fad ar, ar, ar an féar.

like dá raibh like dá raibh mise dá raibh mise ar an buzz sin is gur ghlac mé daoine chuig an phuball and I was like sorry an féidir leat fanacht amuigh I just need to hyperventilate ar feadh tamaill like bheinn bheadh an ick agamsa fosta ní bheinn in ann é a dhéanamh so that's my you know sin mo tip amháin do do féilte is glac libh cinn de na um na fans beag sin you know like the mini like fans gur féidir leat a a séideann suas an rud duit.
Yeah. Do you know? Agus fan le tú a fhuarú nuair a dhúisíonn tú ar maidin mar oh my god. Tá Bhí sé sé go chomh te.
Oh my god. bhí sé- dona. Agus bhí Yeah. achan layer orm ón oíche roimh ré, bhí hata olainn orm agus bhí dhá gheansaí orm mar bhí sé chomh fuar nuair bhí mé ag dul a chodladh. Bhí mé, Mm. bhí mé go raibh mé chun bású nuair a dhúisigh mé ar maidin, bhí sé chomh te sin.

Mise ag iarraidh like athrú position i rith an oíche and it was literally like I don't know mhothaigh sé go raibh mé like i lár childbirth it was literally like you know like agus just an ceann ag papáil amach. Um oh actually cuireann sin i gcuimhne orm má fhaigheann sibh chance and I'd say go mbeidh sé ar Netflix nó ar HBO nó rud gan mhoill um Can't le Daniel Sloss chonaic mé an seó ar an Satharn sin agus tá sé faoi eisean a bheith mar athair don chéad uair and basically goes through na sonraí dá childbirth like in gruesome detail is an dóigh amháin le cur síos air but tá sé chomh chomh greannmhar and déarfainn nuair a tagann sé amach like mar like seó taifeadta

Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sí mar Anya Weir ar Instagram, Anya Weir ar Twitter agus Anya Weir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sé mar Flaithbheartach ar Instagram, Flaithbheartach ar Twitter agus Flaithbheartach ar TikTok. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta tá mé mar Hugh Carr Here ar Instagram, Hugh Carr Here ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Aon rud go gcaithfidh muid a phlugáil anois sular before we make our merry way.
Beidh mise ag dul go Londain an deireadh seachtaine seo. Beidh muid in aghaidh in aghaidh GB agus France agus tá Special Edition Jerseys ann do foireann na hÉireann do in onóir do Jim Stynes, ceann de ceannródaithe na hÉireann a ndeachaigh don Astráil agus is é an duine is mó ariamh a d'imir consecutive matches in AFL. ever Um agus cailleadh é agus mise ag imirt eh ar son an Jim Stynes Foundation eh atá ar an ngeansaí so má tá tú ag iarraidh léamh suas faoi laoch Éireannach eh a bhfuil mar absolute Hall of Famer thíos san AFL breathnaigh suas ar Jim Stynes agus má tá tú ag iarraidh cúpla pingin a thabhairt do carthanacht maith tá an Jim Stynes Foundation eh go eh, tá sé sin ann agus léamh suas faoi sin Also, Tá mé fós ag bailiú airgid le Toronto but chuile pingin a bheas ann ó now go dtí an tournament beidh sé ag gabháil go dtí an Irish Cancer Society so má tá aon duine ag iarraidh síntiús a thabhairt beidh sé ag gabháil go háit maith. Irish Cancer Society a great bunch of lads.